nnọọ na ihe nkụzi nke taa ihe anyị na-elebe anya na nkụzi asụsụ Igbo nke taa bụ nkeji asụsụ nke ndị iti ma ndị bekee na-akpọ parts of speech anyị ma na bekee ndị bekee na-ekwu na e were parts of speech dị ụzọ anọ eight parts of speech a sị na noun pronoun verb adverb adjective preposition conjunction and interjection mana ị gazie na nke anyị wa bụ ndị Igbo e wee ka anyị si ekwu parts of speech maọbụ nkeji asụsụ na Igbo anyị ma na nkeji asụsụ bụ ọnọdụ maọbụ usoro ebe mkpụrụ okwu ọbụla na-arụ ọrụ mkpụrụ okwu ọbụla nọ n'asụsụ Igbo nwere ebe o si na ya wee pụta ya bụ na e kere okwu okwu ọbụla n'usoro asatọ ụzọ asatọ okwu ọbụla nwere ike ịbụ noun ma ọ pronoun ma ọ verb ma adverb ma adjective ma ọ preposition ma ọ conjunction ma ọ interjection na nke taa anyị ga-elebe anya n'ihe ndị Igbo na-akpọ noun kedu ihe ndị Igbo na-akpọ pronoun kedu ihe ndị Igbo na-akpọ verb adverb inter adjective preposition conjunction and interjection ngwa ka anyị lee anya nke mbụ bụ noun ndị iti mọ ndị bekee na-akpọ ya noun mana anyị wa bụ ndị Igbo na-akpọ ya mkpọ aha ma ọ bụ aha anyị ma na ndị bekee ga-asị gị a noun is a name of person animal or name of things ya bụ na a bịa n'Igbo aha bụ aha ihe ọbụla ihe e ji mara ihe dịka anyị lee anya na ahịrịokwu a Obi na-agba ọsọ kee ihe bụ noun ebe a mkpọ aha bụ Obi ya bụ na ngwa ngwa ị nụrụ noun ị ma na ọ nke bekee mana nke anyị bụ ndị Igbo ihe anyị bụ ndị Igbo na-akpọ ya bụ aha ma ọ bụ gịnị mkpọ aha aha ma ọ bụ mkpọ aha ya bụ na noun is in Igbo language mkpọ aha ma ọ bụ aha uh, mkpọ aha ma ọ bụ gịnị aha anyị bịazie na pronoun ndị iti na-akpọ ya pronoun ndị bekee na-akpọ ya pronoun ma anyị wa bụ ndị Igbo anyị na-akpọ ya nnọchi aha anyị ma na bekee na a pronoun stands in the place of a noun pronoun na-anọchi aha so instead of putting a noun you put a pronoun that's the same thing ọ bụrụ na ị chọrọ itinye aha i tinyezie nnọchi aha nnọchi aha now anyị nwere ike ịsị obi na-agba ọsọ anyị wee sị na obi ebe a bụ aha ma ọ bụ mkpọaha ọ bụrụ na ị chọrọzi itinye obi i nwere ike ịsị ọ na-agba ọsọ ị fụgo na ọ n'ebe a na-arụ ọrụ dịka nnọchi aha mana anyị nwere ọtụtụ nnọchi aha dị iche iche a gaa n'asụsụ Igbo anyị nwere ọ na ụda ụda ume ndị anyị nwere anyị nwere anyị anyị nwere ike ịsị a na-agba ọsọ a bụ nnọchi aha anyị nwere ike ịsị e kwuru okwu e bụ nnọchi aha anyị nwere ike ịsị i kwuru okwu ị ihe ndị a bụcha nnọchi aha ọ gbara ọsọ o kwuru okwu ya bụ na a gaa n'igbo ụda ume isii a bụcha nnọchi aha a e i ị ọ o bụ nnọchi aha mana ụ na u abụrọ nnọchi aha ka anyị gaa na nkeji asụsụ ọzọ nkeji asụsụ ọzọ verb ndị iti ma ndị bekee na-akpọ ya verb mana anyịnwa bụ ndị igbo na-akpọ ya ngwaa ngwaa ngwaa ngwaa ihe ndị igbo na-akpọ verb bụ gịnị ngwaa ya bụ ndị bekee na ndị bekee ga-asị na a verb is an action word n'igbo ngwaa bụ ihe na-egosipụta ihe e mere ihe e mere ngwa neenụ ọ na-agba ọsọ kee ihe e mere ebe a agba agba ya bụ na the action ngwaa e kwuru okwu kee ngwaa n'ebe a ngwaa n'ebe a kwuru kwuru kwuru ya bụ na okwu ọbụla nọ n'ahịrị okwu na-egosipụta ihe e mere n'ahịrị okwu ahụ ka ndị be anyị na-akpọ gịnị ngwaa ngwaa ya bụ na ebe ọ bụla ị fụ verb ị kpọọ ya ngwaa ihe ọzọ bụ gịnị adverb adverb na-egosi how an action was performed a verb is the action an adverb shows you how an action was performed kedu ndị Igbo na-akpọ ya anyị bụ ndị Igbo na-akpọ adverb nkwuwa nkwuwa nkwuwa anyị bụ ndị Igbo na-akpọ adverb anyị na-akpọ ya nkwuwa ọ na-egosi ka esi wee mee ihe ọ na-egosi gịnị ka esi wee mee ihe ọ bụrụ na i kwuo ọ gara ọsọ ọsọ ọ gara ihe ọ gara ya ị jụzie kedu ka o si gaa ị sị na ọ gara ọsọ ọsọ ma ọ bụ o mere ya ozigbo ozigbo ihe ndị a bụcha okwu na-egosi gịnị nkwuwa ka anyị lee anya nọmba nke ise ndị iti na-akpọ ya adjectives anyị ma na a bịa n'igbo ihe anyị na-akpọ adjective bụ gịnị nkọwa aha adjective bụ okwu ọbụla na-akọwa aha anyị ma na aha bụ noun mana okwu ọbụla na-akọwa ka aha si wee dị ka a na-akpọ gịnị nkọwa aha ndị iti ndị bekee na-akpọ ya adjective ka ihe bụ ka e nye ọmụmaatụ o ọ kwara akwa that is he sewed a cloth ọ kwara akwa mana ọ bụzi na ị sị ọ kwara ọmarịcha akwa ị hụ na ọmarịcha na-akọwazi ụdị akwa a kwara ya bụ na ọmarịcha bụ gịnị nkọwa aha i nwee ike ịsị ọ bụ nwata akwụkwọ kedu aha dị ebe a nwata akwụkwọ ị chọzie inye ya nkọwa ị sị ọ bụ ezigbo ọ bụ na i tinye ezigbo ezigbo nwata akwụkwọ ị fụ na ezigbo na ọmarịcha na-akọwa aha okay ngwa ka anyị gaa na ọzọ preposition ndị bekee na-akpọ ya preposition mana anyịwa bụ ndị Igbo na-akpọ ya mbu ụzọ preposition na-egosi ebe ihe dị preposition shows the position of a thing preposition na-egosi ebe ihe dị anyịwa bụ ndị Igbo na-akpọ ya mbu ụzọ mbu ụzọ mbu ụzọ mbu ụzọ mbu gịnị ụzọ Ọ dị n'ime ite. Kee mbu ụzọ n'ebe a n'ime. Ọ nọ n'elu oche. Kedu ebe ọ nọ? N'elu oche. Ihe ndị a na-egosi ebe ihe dị mbu ụzọ na-egosi gịnị ebe ihe dị the positioning of something ka anyị gazie na the seventh one ndị iti ndị bekee na-akpọ ya conjunction mana anyịwa bụ ndị igbo na-akpọ ya njikọ conjunction is a joining word ọ na-ejikọta okwu ọnụ ọ na-ejikọta ihe na ihe ọnụ ndị igbo na-akpọ ya njikọ njikọ ọ bụrụ na i dee dịka ji na ede na bụ njikọ na a na-arụkọba ọrụ n'asụsụ Igbo dịka njikọ ji na ede ewu na ọkụkọ ihe ndị a na a na-arụkọba ọrụ dịka njikọ ọ na-ejikọta nke a na nke a ọ bịara akwụkwọ mana o deghị ihe ọbụla ọ bịara akwụkwọ bụ okwu o deghị ihe ọbụla bụ okwu mana ihe na-ejikọta okwu naabọ a bụ gịnị mana ya bụ na mana na-arụ ọrụ dịka gịnị njikọ e nwere ọtụtụ okwu ndị ọzọ na-arụ dịka njikọ nke ikpeazụ bụ nke ndị bekee na-akpọ interjection or exclamation anyịwa bụ ndị Igbo na-akpọ ya iti mkpu ma ọ bụ nti mkpu ọ na-egosi ebe e tiri mkpu ọ bụrụ na i kwuo dịka ewo chi m egbuo m ewo chi m egbuo m egbuo ebe ọ bụla e tiri mkpu ọ bụrụ na mmadụ sị chai arụ eme ebe ọbụla etiri mkpu na mkpụrụ okwu ma ọ n'ahịrị okwu anyị na-akpọ ya ihe na-egosikebe ya bụ akara etiri mkpu bụ gịnị akara nke a ndị iti na-akpọ ya exclamation mark ya bụ na a bịa n'asụsụ Igbo anyị nwere mkpọaha ndị iti na-akpọ ya noun nwee nnọchiaha nwee ngwaa nwee nkwuwa nwee nkọwaaha nwee mbuụzọ nwee njikọ nwee ntimkpu ife a ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị ghọtara ya anya bụ ka anyị kwuere ya ọzọ a sị na noun bụ mkpọaha pronoun bụ nnọchiaha verb bụ ngwaa adverb bụ nkwuwa adjective bụ nkọwaaha preposition bụ mbuụzọ conjunction bụ njikọ interjection bụ gịnị ntimkpu ugbu a go and subscribe to our YouTube channel gaa subscribe na YouTube channel anyị ka ị na-aghọta ihe ndị ọzọ anyị megoro daalụ